Hello gach duine! Is mise Gemma Breathnach agus is údar mé, agus tá mé anseo inniu mar gur thug Comhairle Chontae na Gaillimhe cuireadh dhom scéal a léamh dhaoibh mar cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge. So tá muid chun an scéal seo, Percy Péacóg a léamh, agus ar ball, taispeánfaidh mé dhaoibh cén chaoi! leis an bhfear seo a dhéanamh. Ach ar dtús, an scéal, agus sí m'iníon féin a spreag an scéal, mar nuair a bhí sí níos óige, bhí gruaig rua catach uirthi agus thaitin a cuid gruaige le chuile dhuine. Ach bhí mo chailín beag an-an-chúthail, agus níor thaitnigh sé léithi nuair a bhíodh daoine a rá léithi, Ó, is breá liom do chuid gruaige! Tabhair dhom curl! Bhíodh Béibhinn ag dul i bhfolach. Níor thaitin an aird léithi so sin a spreag an scéal seo faoi péacóg atá an-chúthail go deo ach a bhfuil rud mór millteach feiceálach aige. So seo linn go dtí an scéal. An chéad lá ar scoil a bhí ann do na héin óga. Ní raibh aithne ag Percy Péacóg ar éan ar bith eile ar an mbus ach ba chuma leis. Thaitin sé leis nuair nár thug éinne faoi deara é. Sin é ansin ar chúl an bhus. Bhí an múinteoir nua, Bean Uí Chleite, ag fanacht ag stad an bhus. A Uasail Stork! a bhéic sí, coinnigh do chuid súile ar an mbóthar! Tá sé ag breathnú suas ar rud eicínt. Ó mo mhíle leithscéal, arsa an tUasal Stork, bhí mé ag breathnú ar féileacán álainn daite. Beidh mé níos cúramaí as seo amach, geallaim dhuit. Más fiú. Tá súil agam nach mbeidh Bean Uí Chleite ag fógairt ormsa mar a bhí ar an Uasal Stork arsa Percy leis féin. Má choinním deas ciúin, b'fhéidir nach dtabharfaidh sí faoi deara ar chor ar bith mé. Sin é ar chúl. Anois a rang, arsa Bean Uí Chleite, insigí dom fúibh féin. Tá mise in ann seasamh ar leathchois, arsa Liam Lasairéan. Tá mise in ann snámh, arsa Lucy Lacha. Tá mise in ann go leor stuif a iompar i mo ghob mór, arsa Póilín Pellicon. Tá mise in ann mo cheann a shá sa ghaineamh nuair a bhíonns faitíos orm, arsa Orla Ostrich. Go hiontach! arsa Bean Uí Chleite. Céard atá tusa in ann a dhéanamh, a Phercy, a stór. Tada, arsa Percy de chogar. Tada? a dúirt an rang. Tada! Ó bhó, arsa Percy leis féin, tá siad ar fad ag stánadh orm. Tá sé chun tarlú. Tá's a'm go bhfuil. Ó, ná habair! Meas sibh céard atá chun tarlú? Whoa! a bhéic na héin eile. Sin drioball den chéad scoth! Ach níor cheap Percy gur dhrioball den chéad scoth a bhí ann. Bhí fonn air dul i bhfolach. Níor thaitin sé leis nuair a bhí gach duine ag stánadh air. Fearín bocht. Ní maith leis an aird ar chor ar bith. Tá sé in am don rang ceoil, a d'fhógair Bean Uí Chleite. Thosaigh na héin ag canadh go binn. Ní éan mór ceoil a bhí ann, Ach rinne Percy a dhícheall. Tá guth breá láidir agat, a Phercy, arsa Bean Uí Chleite go cineálta leis. Ó, bhó, arsa Percy, tá siad ag stánadh aríst orm. Sa rang ealaíona tharraing gach duine pictiúr dá nead féin. Thaitin sé le Percy a bheith ag obair go deas ciúin. Is aoibhinn liom do phictiúr, a Phercy, arsa Orla Ostrich go cineálta leis. D'fhéach na héin eile ar fad air. Ó, bhó, arsa Percy leis féin, tá sé chun tarlú aríst! Ó, tá na pictiúir uilig curtha trína chéile aige mar gur oscail a dhrioball mór. Seo linn a stóiríní a ghlaoigh Bean Uí Chleite. Isteach sa choill linn anois. Cuartóidh muid an t-ábhar is deise le neadacha a dhéanamh. Leanaigí mise. D'fhan Percy siar. Bhí sé ag iarraidh smacht a chur ar a dhrioball Tá sé ag iarraidh an drioball a choinneáil síos beag. Faoin am go raibh sé sin déanta aige bhí an rang ar fad imithe as radharc. Bhuel, ar a laghad ní bheidh éinne ag stánadh anois orm, ar sé leis féin. Shuigh Percy síos ag fanacht go bhfillfeadh an rang. D'fhan sé. agus d'fhan sé agus d'fhan sé ansin go tobann chonaic Percy an bus scoile ag teacht agus thart ar casadh géar sa bhóthar chonaic sé a chairde ag teacht ón treo eile. Bhí go leor leor ábhair á iompar acu le neadacha a dhéanamh. Ní fheicfidh siad an bus! a dúirt Percy leis féin. Agus mura bhfeiceann an tUasal Stork iad siúd! Cuimhneach libh céard a bhí ar siúl ag an tUasal Stork? Bhí sé ag breathnú ar na féileacáin. An bus! a bhéic Bean Uí Chleite. Thug Liam Lasairéan léim ar leathchos amach as an mbealach. Phioc Póilín Peileacán a cara Lucy suas ina gob mór. Ach níor éalaigh Orla Ostrich, mar nuair a tháinig faitíos uirthi, sháigh sí a chloigeann sa ghaineamh. Ó no, níl sé seo go maith. Orla! arsa Percy. Féach, tá sé ag rith trasna an bhóthair chun cuidiú lena chara. A Phercy! a bhéic bean Uí Chleite. A Phercy! a bhéic na héin ar fad. A Phercy! Ó bhó! arsa Percy leis fhéin, ní anois! Mar céard a tharlaíonns nuair a bhíonns gach duine ag breathnú air? Osclaíonn an drioball. A luaithe is a chonaic an tUasal Stork drioball mór ildaite Phercy, stop sé an bus de scréach, Rrrrrr! agus díreach in am! Ó! a bhéic na héin ar fad, agus a cloigeann bainte aníos as an ngainne ag Orla. Mo mhíle mhíle leithscéal, arsa an tUasal Stork. Bhí mé faoi dhraíocht ag na féileacáin áille arís. Murach do Ruball! Shábháil do Ruball álainn Orla Ostrich, a Phercy, arsa Bean Uí Chleite. Caithfidh go bhfuil tú an-bhródúil as? Tá, arsa Percy, tá mé fíorbhródúil as. Bhí gach duine ag breathnú ar Phercy anois, ach ba chuma leis, ba chuma leis beag ná mór, mar bhí a dhrioball théis a chara a thógáil. Agus sin agaibh scéal Percy Péacóg. anois. Seo iad na rudaí a bheas ag teastáil, páipéar, rolla as an taobh istigh go páipéar leithris, peann luaidhe agus marcóir, siosúr, agus ní mór a bheith an-chúramach leis an siosúr, faigh duine fásta le cuidiú leat leis an bpíosa sin, agus gliú. An chéad chéim ná an rolla a chlúdú le páipéar gorm don chorp. Cuir píosa gliú ar taobh amháin dhen pháipéar. Tarraing timpeall ar do lámh mar seo. Oscail amach na méaracha rud beag níos mó ná mar a rinne tú ar an bpáipéar glas. Déan é seo arís ar an bpáipéar buí agus ar an bpáipéar gorm. Anois gearr amach cruth do lámh agus faigh duine fásta in éindí leat leis an píosa seo a dhéanamh. Anois greamaigh na lámha le chéile agus beidh siad seo mar chleití an péacóg. Anois greamaigh an corp leis na cleití. Leis an béal a dhéanamh fill an píosa páipéir seo. Ruainne beag gliú, greamaigh an béal leis an gcorp. Mar sin. Tarraing cosa na péacóige mar seo. agus gearr amach agus arís faigh cúnamh ó dhuine eicínt fásta leis an bpíosa seo a dhéanamh. Greamaigh na cosa le píosa gliú leis an bpéacóg. Sin cos amháin agus. cos eile. Anois is féidir súile a thabhairt don phéacóg le marcóir.